ee so ndị be anyị ekenekwa m unu dịka unu si wee mara na anyị na-ekwu okwu maka ife gbasara ife ofufe ka ndị si eme maka na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni ị na-afụ na ebe anyị nọ bụ na street of Bangkok na Thailand i nezie anya ị fụ osisi a gosiri unu kịta ọ bụ ofu ụdị osisi anwa a na-enwe na be anyị ofu ụdị osisi anwa anyị debere na be anyị ofu ụdị osisi anwa anyị abịa bịa na nke anyị ọ dị ka anyị were ya na nke anyị bụ njọ anyị were ya na nke anyị abụrụ arụ mana nene ya nkụ dị na mba na-eyere mba nni i nee anya ị fụ ka e si wee ofu ụdị osisi anwa amarọ m ife ọ nọ mana o nwere spiritual significance o nwere spiritual implication ngwa nekwa na o nwere ife e kere ya ife anwa ka e ji wee kedo then ị bịakwa n'ebe a ehe nke a street ka anyị nọkwa na street Bangkok Thailand unu fụrụ ife ofufe nke fa a sị na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri ọ nke a bụ ụdị anwa abịa bịa na be anyị a sị na anyị na-efe alụsị mana nene ya ị fụgonụ ka o si wee dị a sị m ka m wetara ya maka na oge ụfọdụ majority of anyị nwa bụ ndị Igbo na-abịazi n'obodo a na-afụ ife ụfọdụ dị iche iche majority of anyị nwa na-anụkọ di na nwunye with them na-amụtazi ụmụaka with them anyị nwa bụ ndị Igbo ọ karịrị akarị n'obodo a kịta mana anya ka m na-ene anya sị ka m na-achọ ka anyị kọwa ka anyị na-afụga n'ebe anyị nwekọta ife ụfọdụ ọnụ mana ife dị iche na nke fa ife dị iche na nke fa bụ na fa kwesiri na nke fa kwes- kwesiri ya ike ife gbasara nke fa mmadụ ada agwa fa agwa nke a bụ nke fa nkụ dị na mba na-eyelu mba nri unu elozọkwana na ọ ka anyị si wee bido wee sị ka anyị na-akọwa n'ụzọ kwesịrịnụ ka anyị wee na-amụtakwanụ na Chukwu ekesigokwanụ ụwa kee ndị ka fa ya-esi wee bi kee ndị ka fa ya-esi wee mee na na alụsị nke fa na em, ife a na oge ụfọdụ ọ na-adị ka em, ebe ụdị a ga-abịa n'ụlọ- n'ụlọ ụka eh, Katọlik ị fụ blessed sacrament ụdị a ga-abịakwa na alụsị na be anyị ị fụ ebe ndị na-afụ maka alụsị na-edebe ife ụfọdụ etu a ka nke fa dị nke a bụ nke dị na street etu a ka ọ dị na yard niile ebe ọbụla mmadụ bi ị ya-afụsị ife ọbụla fa na-efe efe ị ya-afụsị nke na-echekwaba ebe anwa nke a bụ nke na-echekwaba street a a sị m ka m wetara anyị ya tata daalụkwanụ ehe so etu anyị fụgoro nke a m na-achọ ka anyị gaa na n'ụlọ akwụkwọ university anwa mara ha dum anwa ka unu fụkwa nri nke edebelụ etu esi wee were fruit malụ mma were ife etu fa si wee chọsị nke fa mma ebutere ya nri tata butere ya fruit tata ka unu fụ debere ya etu a ka fa si eme nke fa wee dozie ebe fa nkụ dị na mba na-eyelụ mba nri igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu dịka anyị si dịka anyị si ekwukwa i nee anya ị fụrụ n'ebe anụwa be mmadụ bụ ebe a be mmadụ mana i nee anya ị fụ ife na-echekwabelụ fa ụbọsị etu a ka ọ dị ebe niile nkụ dị na mba na-eyelụ mba nri ee so ee dịka anyị si wee na-akọwa maka na nkụ dị na mba na-eyelụ mba nri abatago m n'ebe m na-akụzi nkụzi ka anyị gaa na n'alụsị fa anwa dịka anyị si akpọ ya na alụsị ka anyị wee fụ fruit ebutelu ife anwa fa na-efe efe ehe dịka anyị si wee kwu mbọsị gara aga bịanụ ka unu fụ bịa ka unu wee fụ ife e butere ya fruit ọmarịcha fruit and ife a na-agala ọnụ ọfụma ọfụma e wee butere ya nnọọ ka o lie amarọ m emesịa mmadụ abịa buru ya unu afụgịnị ka a si wee dezi nke ba apart from na ka ife ba si wee dị ka gold gold chara acha etu a ka ba si wee debe nke ife ba na-efe efe and etu a ka o si dịlị ba anyị na-ekwu na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri na-ene alụsị nke fa etu a ị fụrụ anyị si akwata ife alụsị na-akwata ibu na-enye alụsị etu a ka fa si nke fa si wee dị mana ife dịzi iche bụ ebe na nke fa anụnwa na ba kwe- kwesiri ike n'ife ba na-efe kwesi ike n'ife dị na be fa maka na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri na-enye ka o si wee dị ebe a ndị be anyị si na ọ na-eme ụka kasị nzikọ ọ na-eme ụka si nzikọ ife m ji wee sị ka m na-egosi ụdị ife anụnwa bụ ka anyị wee fụ maka na oge ụfọdụ mmadụ mebie ebe ebe onye ọzọ agụba ya ọ jọgburu onwe ya a na-emesigo nke tata na ife anyị nọzi kịta anụnwa bụ ka m jekwa kụziwe nkụzi m na-akụzi maka na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri enesiri m anya wee sị ka m butebe akịkọ anụnwa maka na actually na ife ofufe dị mma kata mana ọ depend ka ndị si efe nke fa nteje ndị ọma na-ege ntị ekene m unu oyi ndị ọma na-ege ntị ekene m unu anambra ndị ọma na-ege ntị ekene m unu igbo niile ekene m unu ya